o de ye 00 223 après 77 90 17 17 o la bi an sigilen don ka filemaniw ka baara dɔ yira aw la a y'a dɔn k'a fɔ jamana ye an ladɔn ni nin eh, nin baara ninnu ye diɲɛ bɛ an ladɔn ni nin baara ninnu ye an bɛ na ni nin baara ɲɔgɔn kɛmɛ wolonwula ni kɔ de k'a yira diɲɛ na i y'a faamu nin ye filen de ye ta a sigilen bɛ tasuma de kan ni ala ka jɛ i jɔ n bɛna a kɔrɔta voilà tasuma yira mɔgɔw la voilà to a yira mɔgɔ la han voilà tasuma bɛɛ ɲɛ bɛ tasuma na insha allahu taala tawfik donc n bɛ tila ka filen sigi a kan tuguni insha allahu taala tawfik o la an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen ye aw kana dan ninnu na nin ye filemani ni bandi ni trɔmpɛriw ka baara de ye filen de don a ɲɛ b'a la mais fura bɛ ka tobi a la u bɛ mɔgɔw trɔmpe ko nin ye siritigɛ fura ye ko n'i y'a kɛ k'i ko ko siri bɛ tigɛ ka ne shɛk sherif abdul aziz ayidara balolen to a bɛ n ni kuranɛ cɛ maa si tɛ sɔrɔ nin baara ninnu na bilen an bɛ nale gindo n bɛ nale ni gindo min a ka bon kabako gindo dan yɛrɛ yɛrɛ aw bɛn'a ye o la n bɛna yɔrɔ min fɔ mɔgɔw ye walahi n bɛna gindo di aw ma n bɛ fɛ gindo min n'a ka kɔrɔbɔ n'a bɛ fɔ min ma ko kaliwatiya aha i y'a jigin i y'a yira mɔgɔw la a bɛ fɔ min ma ko kaliwatiya i y'a faamu o kaliwatiya ye gindo ye gindo min n'a ka girin fo ka taa fɔ a to ten n bɛ fɛ i ka siga k'ale sisan han siga ka ni ala ka jɛ ye o kaliwatiya in ni ala sɔnna a ma a bɛna kɛ cogo min na pour que a ka se k'a faamu ka adamaden change pewu k'i bɔ fantanya la k'i bila faamaya la k'i bɔ maaniya la k'i bila maabaya la a bɛ n ni kuranɛ cɛ ni n y'aw nɛgɛn ala kana a to n na o la n bɛ diɲɛ bɛɛ wele mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i b'a dɔn ko tiɲɛ na ça va pas chez toi ça va pas chez toi i fɛ yen ça ne va pas i dɛsɛlen don gɛlɛya b'i kan tɔɔrɔ b'i kan kɔnɔnafili b'i kan i kan fantanya gɛlɛn b'i la aa n b'a f'i ye fantanya man ɲi ni fantanya ganna adamaden na bilahi maaw b'i kɛ dangaden ka sɔrɔ i tɛ dangaden ye solo fantanya man ɲi o la aw ɲɛ bɛ nin na sisan n b'a yira bɛɛ la aw ka se k'a faamu halisa n b'a sigi yan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya ni ala sɔnna a ma a ko donna cogo min na a bɔra cogo min na n bɛ tila k'a bɛɛ yira mɔgɔw la a y'a faamuya o la n bɛ yɔrɔ min fɔ mɔgɔw ɲɛna maa min bɛ yen k'i b'a dɔn ko fantanya b'i la nafolo de ka di i ye i b'a fɛ ka garisigɛ de sɔrɔ an kɛn bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna don a kaliwa la mɔgɔw ye parce que adamaden ni mɔgɔw dar'i la i jija hali n'i bɛ sa i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ala kira o de fɔ salatu wasalamu walahi i bɛ mɔgɔw nɛgɛn k'u ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ min minɛ i bɛ t'a bɛɛ lajɛlen fɔrɔ jahanama kɔnɔ o la sisan an bɛna min fɔ bɛɛ lajɛlen a y'a dɔn bi bi ye lelaturu kadiri de ye o de la n bɛ ka bɔ ka nin gindo in fɔ n ni ala yɛrɛ camancɛ la gindo min ni sɔsɔ cogo t'a la i y'a faamu kaliwa de don kaliwa in a bɛ don ni basumala de ye a ye mɔgɔw ɲininka ko basumala ye mun ye basumala de ye bisimilayi arahamani arahimi ye ale ni damu amu sagakun kalimu n filɛ ne ka gindo min fɔ nin gindo in de ye karamɔgɔ jeune caman kɛ fatɔ ye nin gindo in de ye karamɔgɔ caman kɛ fatɔ ye wa nin gindo in de ye karamɔgɔ caman ka ko tiɲɛ k'a ban pewu o ye mun ye parce que n'i ye gindo dɔn n'i m'a ɲini k'a kalan k'a dɔn hali n'i y'a mɛn mɔgɔw da a n'i y'a kɛ k'i yɛrɛ fili a kɛli kan a bɛ se ka kɛ sababu jugu ye k'a k'i yɛrɛ la a ko bɛ segin i yɛrɛ ma i y'a faamu n'i y'a ye bi bi na mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw fɛ nafolo baaraw la a tɛ ɲɛ mun don parce que u tɛ nin dɔn i b'a ye mɔgɔw bɛ tile ka taa mɔgɔw fɛ u cɛw bana b'u la walima musow bana b'u la walima u bɛ jago la jago tɛ ka marcher walima n bɛ den ɲini na den tɛ ka sɔrɔ walima n yɛrɛ man kɛnɛ n bɛ ka fura bɛɛ kɛ n tɛ ka se ka kɛnɛya walima den bɛ n bolo fatɔ la a ka fa dɛsɛn bɛ ka kɛnɛya ainsi de suite du terrain de bɛ n bolo n dɛsɛn bɛ k'a jɔ n'a ɲɔgɔnasi ɲɔgɔnasiw walama ne bɛ min halala mobili de nɔfɛ min halala du de nɔfɛ walama muso min ni muso in na n bɛ fɛ k'a furu a bɛ n ni kuranɛ cɛ n ye n kali ala la ka n kali diɲɛ bɛɛ ɲɛna kaliwatiya n'i parelen don kaliwatiya kama i b'i tɔgɔ di depuis i bɛ video in lajɛ i b'i tɔgɔ di anw ma an b'i tɔgɔ sɛbɛn ka bila an bɛ maaw don kaliwa la pour que i tɔgɔ la parce que kaliwa de bɛ don i tɔgɔ la mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ an ka cɛkɔrɔba dɔw bɔra burusi kɔnɔ ka na nin wagati kɔnɔna na u b'anw fɛ yan donc n'i y'i sigi ka video in lajɛ ka wagati jan k'a la o tɛ mɛɛn nin wagati kɔnɔ u b'anw fɛ yan donc o kaliwa in a baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn waa bi naani ani waa duuru de ma o ye mun ye eh, waa bi naani waa duuru eh, waa bi saba mɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ don kaliwa la o y'olu ta ye i y'a faamu donc waa tan duuru ni kaliwa bɔra saga de bɛ faga n m'a dɔn n'a y'a faamuya mais bilahi ala tulo bɛ n na i t'a kɛ diɲɛ problème foyi la a bɛ n ni kuranɛ cɛ f'i ka ala jɔyɔrɔ y'a la fantan si tɛ nin kɛ ko ala m'i kɛ faama ye maa ni si tɛ nin kɛ ko ala m'i kɛ maaba ye haminanko min b'i la dɔrɔn haminanko kelen tɛ maaw ka hami ka ca dɔw ka mɔgɔ bɛ kaso la i y'a fɔ problème bɛ dɔw da la u n'a ɲɔgɔnasi ɲɔgɔnasiw ni maa min b'a fɛ an ka eh, kaliwa in don ye sira jɛlen don bɛɛ lajɛlen ye a dan ye ka n wele n ka telefɔni nimoro la o de ye 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 i y'a faamu donc ni mɔgɔ bɛ kaliwa in na problème foyi t'a la i b'i video in lajɛ bi bɛɛ i b'i tɔgɔ n'i jamu di ni ala ka jɛ ye an b'a a bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ kɛ kɛcogo min na i yɛrɛ bɛn'a ye i y'a faamu kaliwa de don mɔgɔ bɛ don a la pendant 15 jours i y'a fɔ mɔgɔ bɛ don kaliwa la pendant 15 jours an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw bɔra burusi kɔnɔ ka na donc nin wagati kɔnɔna na o bɛ n yɛrɛ fɛ yan nɔ donc kaliwasow bɛɛ bɛ yen olu bɛ don kaliwa la tile tan ni duuru mɔgɔ tɔgɔ la i y'a faamu k'i ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma pewu fo i sigiɲɔgɔnw k'a fɔ ko karisa dun k'a bɔra mun kan ko jinɛ de bɔra karisa ye wa aa karisa b'an kɔrɔ yan an senkɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn ko karisa bɛ don da la mais su ko dugujɛ cɛ karisa yɛlɛmana taa k'i kɛ nafolotigiba ye fo diɲɛ k'a fɔ a bɛ n ni kuranɛ cɛ nin kaliwatiya de b'a kɛ bisimilayi rahman rahim a ye tɔnbɔkutu karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye jɛnɛ karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye ɲɔrɔ karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye segu karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye diɲɛ karamɔgɔw bɛɛ ɲininka sɔsɔ cogo t'a la k'a kɛ ni damu amu sagakul kalimul a karamɔgɔw nin de filɛ nin aw bolo walahi a kaliwa in kɔnɔ wurahanɛ dama dama dɔw bɛ yen minnu fana tɔgɔ bɛ wurudi a kɔnɔ olu wurahanɛ damaw n'a ye e diya n'i ye ne ka video lajɛ o tɔgɔ ninnu sɛbɛn dɔrɔn papiye kan sɔgɔmada joona joona fɛ kaliwa tɛ dɛ sɔgɔmada joona joona fɛ a expérience passe i yɛrɛ ka so kɔnɔ bilahi tile tɛ bin n'i ma wari sɔrɔ a don

i bɛ nin fɔ siɲɛ wolonwula bi la k'a mun i ɲɛda la sɔgɔmada joona joona fɛ yanni tile ka bɔ ala tɛ sɔn fiyewu k'o tile bin k'a sɔrɔ e mɔgɔ m'a f'i ma ko hɔn i y'a faamu k'adamaden kɛ nafolotigi nafolo gindo yɛrɛ yɛrɛ nin de don bilahi a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ aw ɲɛna nin ye nafolo gindo barikalenba dɔ ye o la ni mɔgɔ min mako b'a la n'a b'a fɛ an ka kaliwa in don aw tɔgɔ la teliya la n y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn waa bi naani ani waa duuru de ma